igbo ndị ọma na-ege anyị ntị unu anọdụla kedu ka unu mere n'ụbọchị nke taa anyị abịakwala ọzọ iwetara unu akụkọ ifo dịka anyị na-eme kwa izu n'akụkọ anyị nke taa anyị ga-akọ akụkọ tinyekwa egwu n'ime ya isi akụkọ anyị n'ụbọchị nke taa bụ ntị anụ ihe ngwa ka anyị malitezienụ akụkọ anyị nwere akụkọ anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa

ebe nwere otu nwoke aha ya bụ Okpuata n'obodo a bụ Nkwere o nwere mmiri a na-akwanyere ugwu na ya bụ obodo a na-asọ ya bụ mmiri asọ ndị obodo ahụ anaghị akọ azụ na ya nke ha na-eji egbu ihe ọbụla dị na ya bụ mmiri mana n'otu ụbọchị nwoke a aha ya bụ Okpuata tetara n'ụra kpebie na ọ na-aga na ya bụ mmiri ịga ịkụ azụ mgbe o ruru na mmiri ahụ ọ manyere ụkwụ jide ihe o ji akụ azụ n'aka ya mana mgbe ọ chọrọ ịmalite ịkụ azụ ahụ ụmụ azụ ahụ malitere ịgụrụ ya egwu na-asị

nwoke a kachikwara ntị kụwa ya bụ azụ mgbe o tinyere nko ya ọ kụtara ụmụ azụ ole na ole mgbe ọ pụtara n'elu ala o tinyere ụmụ azụ ndị a na ihe o ji bịa ihe o ji bịa ịkụ azụ mana mgbe o mere ka o buru ha lawa ụmụ azụ amalitekwara ịgụrụ ya egwu ọzọ na-asị

arịrị a na egwu a ụmụazụ na-agụ emetụghị okpuata n'obi okpuata buuru azụ ndị ahụ laa n'ụlọ ya mgbe o rutere n'ụlọ ya chọọ izetu ihe o bu wee lọta ụmụazụ ahụ malitekwara na-agụ egwu ha gụrụ na mbụ mana nwoke ahụ egeghị ha ntị mgbe o wepụtachara ya bụ ụmụazụ chọọzie igbu ha egbu tupu o tinye ha n'ọkụ ha maliteziri na-agụrụ ya egwu nke ugbu a na-asị

ụmụazụ a gụrụ tupu nwoke ahụ egbuo ha emetụghị okpuata n'obi okpuata gara n'ihu gbubisie ha bụ ụmụazụ sinye ha n'ọkụ mgbe azụ ndị a ghere okpuata kpọrọ nwunye ya ụmụ ya na ndị ikwu na ibe ya ka ha bịa soro ya rie azụ a ọ kụtara mgbe ndị a gbakọrọ otu nwa ya sọsọ aha ya bụ nka dị na ntị jụrụ ajụ na ọ gaghị eso nna ya taa ya bụ azụ n'ihi na ọ gwara nna ya azụ nke anyị gbutere kemgbe ka na-agụ egwu sị gị egbule sị gị atala gị akachie ntị na agaghị m eso ata mgbe ha chọrọ ịmalite riwe ya bụ azụ ụmụazụ ndị a malitere na-agụ egwu na-asị

ihe a bụ olu nke ikpeazụ a nụrụ ụmụazụ a ebe ha na-agụ egwu nwoke a bupụtara ya bụ azụ ya na ndị ezinụlọ ya erisaa obi a na-atọ ha mana mgbe nwa oge gara ma nwoke ahụ ma nwunye ya ma ụmụ ya na ndị niile ọ kpọrọ so ya rie ya bụ azụ abụrụ ndị nwụrụ anwụ o wee bụrụ sọsọ otu nwa ya ahụ nka dị na ntị bụ onye nke jụrụ ajụ iso ha rie ya bụ azụ bụ sọsọ onye ndụ fọdụrụ ya bụ ntị ga-anụ ihe abụghị ma ọ ha ka okpu ata onye emekwala n'ihi na ibe ya emewala onye ụgbọ gburu bụ ntị mere gịnị ntị chiri ya ka onye ọbụla jiri aka ya mụrụ ihe na akụkọ nke ụbọchị nke taa ndewonụ abụ m Ugochukwu Benedict Alugwe onye a bụ nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe onye nke a bụrụ Mrs Charity Alugwe mana tupu anyị a na-ala ugbu a ka anyị gụọ egwu nke anyị ga-eji wee hapụ unu Nnonye nnonye Nne m. nnonye nnonye Nne m. nnonye nnonye Nne m. nnonye mara mma Nne m. nnonye nnonye Nne m. nnonye mara mma Nne m. nnonye na-agba egwu